Seo an chéad chuid den fhíseán dea-chleachtais ina bhfuil Áine Ní Bhreisleáin ag labhairt le Cormac Ó Bréartúin.
Bhuel, tá fáilte romhaibh chuig ceann eile de na físeáin oiliúna atá eagraithe ag Glór na nGael agus iad dírithe ar ghrúpaí tuismitheoirí agus leanaí agus dírithe ar pháistí óga agus tá lúcháir orm fáilte a chur roimh aoi atá linn ins an fhíseán seo. Is múinteoir meánscoile é Cormac Ó Bréartúin. Tá sé ag teagasc i mBaile Átha Cliath i gColáiste Eoin agus goidé mar atá tú fáilte romhat isteach a Chormaic. Go raibh míle maith agat. Táim grand réidh orthu. Conas mar atá tú féin? Go hiontach, iontach maith ar fad. Chomh maith le bheith ag teagasc, is ealaíontóir tú a bhíonn ag plé le cúrsaí cré agus creafóige. Bíonn tú i mbun ceardlanna do pháistí, do theaghlaigh, do ghrúpaí óige. Mar sin, tá saineolas maith agatsa ní hamháin ar chúrsaí ealaíne ach an dóigh, mar, em, le daoine óga agus páistí a spreagadh le bheith ag tabhairt faoi. Ah yeah, I mean, tá mé ag dul le cré le breis agus, you know, fiche cúig bliain. Tá, well, an-chuid eolas agam faoin ábhar. Em, bím is breá liom é. Is féidir gach rud atá mé ag iarraidh a mhíniú a dhéanamh le cré, so tá sé, eh, tá sé ionam. is breá liom a lámh agus is é a fháisceadh agus é a shú. Is breá liom like breathnú ar cartúin do pháistí. Is breá leo a bheith ag breathnú ar aon rud atá salach agus ah bíonn siad gafa leis so is iontach an rud é a mhúineadh. agus go háirithe smaoitiú ar pháistí atá níos óige agus tuismitheoirí. Tá na mothúcháin a théann leis an chré, tá tú in ann an múnlú sin a dhéanamh, tá tú in ann é a bhogadh agus cineál cumaí éagsúla a chur air. Is rud thar a bheith maith do pháistí agus do dhaoine óga, mar go bhfuil an meascán sin idir bheith ábalta do lámh a chur ar an ealaíon agus ansin rud inteacht iomlán, cibé goidé atá tú ag iarraidh a chruthú amach as ag deireadh. Aye,
I mean tosaíonn siad like má thugann tú téama do pháiste, téann siad isteach ann agus ansin like, déan elephant agus tá siad na cluasa móra agus an, an, an, an srón mór agus na cosa móra agus ehm sin. Is breá leo píosaí a ghreamú air agus you know, is iontach go, tá siad chomh gafa leis agus ansin cuireann siad an dath air agus a leithéid. Em, ní, ní gá mórán treoir a thabhairt dóibh, sin an rud a b'fhearr faoi mar tuigeann siad, tá sé intuigthe iontu féin conas rudaí a ghreamú le chéile mar bíonn siad ag imirt le marla agus stuif mar sin agus iad an-óg so an chré ní, ní mór an difríocht é.
Nuair a smaoiníonn daoine, b'fhéidir, ar chúrsaí cré agus potadóireacht, b'fhéidir go smaoineodh siad gur rud a, nó gur ábhar a, a bheadh doiligh a theacht air nó go mbeadh sé deacair, b'fhéidir, do ghrúpa a leithéid de chomhábhair agus de bhunábhair a thabhairt isteach má tá siad ag iarraidh tráthnóna a dhéanamh le páistí agus iad ag múnlú agus iad ag cur rudaí le chéile. Ach an bhfuil sé éasca go leor a theacht ar na hábhair seo i siopaí ealaíne agus mar sin, a Chormaic?

lán sásta rudaí a sheoladh chugaibh má tá siad uaibh. Maidir le le an stuif a chur isteach sa tornóg, an kiln, sin fadhb eile. Mar mar téann an kiln suas go 1300 Celsius, a míle trí chéad Celsius má tá tú ag iarraidh an rud seo a chasadh isteach go rud éigin buan. So do mholfainn d'aoinne atá ag déanamh é seo, Téigh agus cuir aithne ar potadóir nó criadóir atá timpeall ar an cheantar agat féin. Go háirithe fá láthair, sé deacair dóibh siúd ó thaobh saol like I suppose airgead a dhéanamh fá láthair. So bheadh sé deas dul i dteangmháil leo siúd is b'fhéidir cúpla euro a thabhairt dóibh chun an tornóg acu a úsáid nó a gcuid oibre a chur isteach ann agus é a chasadh isteach i gcarraig. So yeah, so Uimhir a haon, tabharfaidh mé seoladh daoibh ríomhphost le sonraí is dóigh liom go €70 ar an mbunphacáiste agus is dóigh liom go bhfaigheann tú uirlisí cosúil le leithéid na cinn atá uainn mar chriadóir agus tá mála cré ansin tuigeann gach duine cad é sin agus beidh cúpla dath le fáil freisin agus yeah just téigh i dteagmháil le potadóir atá sa cheantar agus déan iarracht you know. comhrá a bheith agat leo agus seans go dtabharfaidh siad breis eolas daoibh agus scileanna agus you know, am agus tuiscint.
agus dóigh dheas a bheadh ann, má éiríonn le grúpa, mar shampla, dhul i dteagmháil le potadóir, go dtig leo ansin saothar atá curtha le chéile, go dtiocfadh sé amach as an oigheann nó as an kiln mar a dúirt tú agus beidh siad ábalta cur leis agus beidh rud inteacht acu, tá cineál saothar cruthaithe ag na páistí. Yeah yeah I mean tá mé chun roinnt téamaí Nollaig a dhéanamh faoi láthair agus tá tá mé tar éis é a dhéanamh thar na blianta mar mar atá ráite agam agus tagann daoine ar ais chugam agus they're, oh do dhéan mo mhac é seo agus é you know ar ar scoil a ranga trí whatever pé rang a bhí ann agus tá sé anois ina ina dhochtúir. you know, agus tá, so, fós tugaim amach é ag am Nollag agus breathaíonn sé go hálainn, you know, agus, oh, you know, is scéalta agus is cruthú, cruthú em, scéal sa bhreis inár saol féin, you know, eh, le breathnú siar ar na píosaí seo. So, is féidir rudaí a dhéanamh am Nollag, d'fhéadfá cupán a dhéanamh a ólas gach lá, d'fhéadfá, you know, rudaí a atá, eh, siombail páirteach le, le ócáid éigint. a dhéanamh. Ó thaobh a bheith ag plé tú féin mar mhúinteoir agus mar ealaíontóir le cré, an rud maith é nó an ábhar maith ealaíne é do dhaoine óga, do pháistí b'fhéidir ó faoi chúig nó faoi thrí, éirí cruthaitheach mar you know níl rialacha ar bith ag baint leis daofa agus is féidir leo a gcuid lámh a bhrú isteach agus a bheith salach agus a bheith ag plé le na dathannaí mar a dúirt tú, tá sórt saoirse iontach ag baint leis.
Tá, I mean, you know, tóg siad coincheap iad féin agus ghlac siad leis. I mean, rudaí mór a bhfaca mé thar na blianta ná deineann páistí an-óga an sliogán agus like is breá leo a leithéid a bhrú isteach le sliogán eile ach ag déanamh péisteanna agus you know, rudaí saor, rudaí athá decorative teibí le haghaidh dearcadh, like breathnú agus tuiscint a bhaint as. Ach, I mean, tá m'iníon féin, tá sí anois cúig, ach tá rudaí athá déanta aici thar na blianta agus tá míniú le gach uile píosa a chuireann sí leis agus, you know, is breá liom é sin a fheiceáil. Agus is breá liom ag éisteacht leis an scéal agus mé féin a mhoilliú just, just chun éisteacht leis an scéal, you know, tá gach rud ag bogadh ar aghaidh chomh tapaidh agus an páiste seo tar éis am a chaitheamh ag déanamh saothair de shaghas éigint le míniú, you know, so sé deas éisteacht. Agus fosta, mar a dúirt tú, tá na lámha ag bogadaí, na céadfaí, mothaíonn tú an chréafóg, mothaíonn tú an dóigh a bhfuil sé nuair atá sé fliuch, nuair atá sé ag triomú, is rud maith sin do pháistí, cé nach dtuigeann siad sin b'fhéidir go bhfuil na buntáistí seo ar fad ag baint le ealaín, tá sé go maith fá choinne a gcuid forbartha féin. Ah yeah, tuigeann siad, tuigfidh tú, nuair atá rud éigin ró-chrua ní féidir oibriú leis, agus tá frustrachas leis sin. Ach I mean, tá frustrachas le ins an foghlaim i gcónaí. Yeah, nuair atá rud éigin ró-fhliuch, tá sé cosúil le puiteach agus rachaidh sé trí do mhéara, ach arís, tá rud éigin an-suntasach faoi a leithéid.

Beidh seo píosa beag deacair do pháistí óga ach is féidir dul i dtreo a leithéid a dhéanamh. Agus na bunscileanna, conas a ghreamaíonn tú dhá ní le chéile, míneoidh mé a leithéid i gceann cúpla nóiméad, ach rudaí, scileanna ar gá a fhoghlaim leis an ábhar. agus do na páistí a bheadh níos óige, is dóigh mhaith atá ann dona gcuid caomhnóirí nó tuismitheóirí nó na deartháireacha agus deirfiúracha níos sine cuidiú leo agus foghlaimíonn siad fosta corruair go mbíonn cuidiú ag teastáil fiú más ealaín atá ann go dtig leo uilig iarraidh ar dhuine inteacht eile lámh chuidithe a thabhairt daofa agus tacaíocht a Is fíor sin, yeah. Is rud deas é an am a thabhairt duit féin suí le duine éigin agus foghlaim leo. agus é a mhíniú dó, mar nuair a thá tú á rá tú fhéin tá tú á fhoghlaim nó foghlaim níos mó faoin ábhar. An n-aithníonn tú fhéin nuair a bhíonn tú teagasc do chuid rangannaí, a Chormaic, you know go dtugann an saoirse agus an am sin a bhaineann le ealaíon agus tá tú ag díriú ar rud atá tú fhéin ag iarraidh a chruthú nó a mhúnlú, go músclann sé sort smaointí nó inspioráid nó spreagadh i ndaoine óga?
Em bhuel I suppose ó thaobh, we can labhairt ó thaobh meánscoile now, ó thaobh tionscadail ealaíne, tá mé i gcónaí ag labhairt faoi meafair agus em an tuiscint atá ag duine éigin ar ócáid éigin nó like é a dhéanamh pearsanta. Faigh rud éigin a bhfuil suim agatsa ann eh agus em dein dein an téama a a A scagadh a dhéanamh air, you know, dein fíorthaighde em, like, go háirithe le buachaillí atá mé ag múineadh, like, tá an-shuim ag an-chuid daoine i rothaíocht, so tá mé ag rá, ná dein rothar atá clunky, breathnaigh ar an ábhar, tarraing as a chéile é, breathnaigh ar na rudaí, like, an uigeacht a fhaigheann tú ón roth nó ó na, na, na cogs, bealach go bhfuil é sin nó an slabhra atá ag dul thart timpeall air. Tuigeann gach duine, nuair a fheiceann siad a leithéid, Sin athá páirteach de. Ach just é a dhéanamh níos teibí agus ag súgradh leis an cruth, sin athá mé ag iarraidh in anything. Agus just, nuair a thugann tú treoir do lad éigint, bhuel nuair a thugaim treoir do lads, just ligim dó obair leis ar feadh scaithimh agus an, b'fhéidir cúpla nod a thabhairt dóibh ar an slí acu le leithéid a dhéanamh. Ach, you know, suí síos, nuair atá duine ag an, gafa le lámha, is féidir caint leo agus tá an comhrá níos oscailte. Ní bhíonn daoine chomh dúnta isteach nuair atá siad gafa le lámha nó ag déanamh saothair de shaghas éigin. So, ar bhealach is ábhar iontach é a mhúineadh. Is breá liom bheith ag caidreamh le Le na lads.
Tá tá ábhar, tá tú ansin sa cheardlann, tá ábhar áirithe agat agus tá tú ag dul a thabhairt cúpla sampla dúinn, ag dul a thaispeáint cuid de na rudaí go bhféadfá a dhéanamh agus b'fhéidir cúpla céim sa dóigh is go mbíonn tú ábalta bheith plé le na rudaí seo, a Chormaic. Tá.
Do you breathnú orthu?
Ba mhaith linn go mór. Tá mé, maidir le páistí óga, tá mé ag ceapadh rudaí a bhreá leo a dhéanamh ná like brú isteach sa chré chun an an imprint, cad é an Gaeilge ar imprint? an eh. An lorg. An lorg, yeah, lorg na méar, lorg, yeah, a leithéid a úsáid. So tá mé chun, tá mé tar éis sampla mór a dhéanamh anseo, so casfaidh mé an camera i dtreo a leith. Seo againn. Tá ar fáil. So Actually, tá mé tar éis, seo é. Tá sé an-mhór, okay? i gcomparaid le cad a déanfar, so sin saghas mo lámh. Aon rud a dhéanann tú as cré crapann sé, okay? So aon rud a dhéanann tú just ceap go mbeidh sé thart ar a 12, 13, eh, faoin gcéad níos lú. So feicfidh tú gur chuir mé duilleog anuas ar an chré. Bhrúigh mé isteach é. Ansin chuir mé an dara cré os a chionn. So feiceann tú na craobhacha, préamhacha, craobhacha, préamhacha? Ó, cén ceann? An ceann faoin dtalamh anseo. Tá sé, tá sé go hálainn. Is iontach an líne atá ann. Agus sin na duilleoga ansin agus sin é. planda eile, so má fheiceann tú ón taobh é, I mean, agus feiceann tú go bhfuil an falla déanta de ispíní móra curtha le chéile os cionn a chéile so beidh a leithéid á dhéanamh againn ins an Cheardlann. It's not go rud réasúnta éasca é sin a dhéanamh so beimid ag foghlaim conas an slab, an leac mór ar bun a dhéanamh ag úsáid na rudaí atá againn sa bhaile.

I mean, seo rud breá athá agam anseo, actually tá cúpla saothar agam anseo freisin a dhein mé níos luaithe, eh, a dhein mé aréir agus a chur- tháinig as an kiln, an tornóg, tabharfad as an mála. So rudaí is féidir a úsáid ná na sean cuirtíní a mbíodh ar crochadh ar tithe. Leithéid de seo freisin. Is féidir sin a bhrú isteach sa chré agus cruthanna áille a fháil astu. Níl mórán saothar mar sin agam ach feiceann tú sin? Feicim cinnte. Ó, álainn.
Sin an ábhar atá tar éis teacht amach as. So is pláta é, d'fhéadfá you know císte a ofráil air nó d'fhéadfá ceapaire a ithe air nó cáis. Sin a bheadh mise ag úsáid air. Agus sin cúpla cré éagsúla measctha agam le chéile chun é seo a chruthú. So ag iarraidh an an scáta a léiriú anseo ach yeah.
Galánta. Feiceann tú sort na pátrúin agus na línte éagsúla. A Chormaic, an bhfuil paint nó an bhfuil an glaze curtha agat air sin nó an bhfuil sé go díreach ag fanacht le bheith déanta? Tá glaze curtha agam air seo ach Yeah, sin nuair a thá tú labhairt le do chriadóir nó do photadóir cuir ceist orthu siúd. Beidh an ábhar acu agus go hiondúil beidh teocht mhíle a théann siad chuige. So, yeah, d'fhéadfainn an ábhar a chur leis an liosta a aontú ó DBI ach b'fhéidir nach mbeidh sin oiriúnach don photadóir i do cheantar. So sin an fáth nach bhfuil sé curtha agam ar liosta. Cuir, téigh i dteagmháil leo siúd agus. b'fhéidir go gcabhróidh siad leat. Nó, yeah. Má thá siad gar go leor do Bhaile Átha Cliath, téigh i dteagmháil liomsa agus cuirfidh mé isteach sa tornóg anseo é. So, so mar sin, má tá grúpaí ag smaoitiú, tá an oiread rudaí inár gcuid tithe nó ins na, na bocsaí bréagáin a bhfuil b'fhéidir patrúin, a bhfuil crotanna, a bhfuil rud inteacht áirithe ann a d'amharcfadh go hálainn nó a mhothaíonn go deas faoi na lámha agus a d'oibreodh go maith nuair atá sé curtha sa chré. Yeah, yeah, féachaint ar cad a oibríonn agus cad nach n-oibríonn. Like, cnaipí ar éadaí, tá siad go hálainn, tagann siad amach i gcrot iontach. Rudaí, like, Tá, nach cad é, nuair thá tú tiomáint gluaisteán tá an mata rubair faoi do chos agus tú ag tiomáint. Tá uigeacht iontach iontu siúd freisin, an texture, an uigeacht atá air. Tugann siad, tá an chré chomh maith ag piocadh suas aon saghas pátrún mar sin. Agus I mean, fiú lorg do mhéir má chuireann tú é air tiocfaidh sé fanfaidh sé ann. Rudaí mar sin tá tú ag iarraidh fáil réidh leis agus tú ag obair ar rud mar mar chupán ach feicfidh tú tá sé níl an dromchla foirfe tá mé tar éis é a fhágáil a léiriú nach deineadh é i gléas deineadh é de láimh sin d'aon ghnó tá mé tar éis é sin a dhéanamh. D'fhéadfainn am sa bhreis a chaitheamh á chur i gceilt agus a rá go ndearna gléas é ach Tá mé ag iarraidh a rá ag duine éigin go ndearna mise é seo de láimh.
Agus is rud deas atá ann fosta do theaghlaigh, má tá siad ag iarraidh go mbeadh lorg na lámh nó lorg na méar a chur mar shampla i leac mhór agus go mbeadh achan duine sa teaghlach cineál san áireamh ann, rud bunúsach, rud a bheadh go deas fosta. Yeah. Like, Thar dhein mé do pháistí é ach an t-aon fadhb crapann sé níos crapann sé níos mó so I mean cé go bhfuil cos an pháiste an-bheag beidh sé fiú níos lú tréis dul tríd an chóras á hasadh seach an chloc seach an tornóg agus leithéid ach.
yeah. Nuair a bheitheá ag plé, b'fhéidir, nó dá mbeitheá i mbun ealaín agus mar sin, le páistí atá níos óige, an bhfaigheann tú na crotanna agus b'fhéidir an rothlú a ndéanann tú níos simplí é? An bhfaigheann tú ag plé le, le píosaí níos mó atá níos fusa b'fhéidir daofa a láimhseáil nó goidé mar a bheitheá ag, mbeitheá rá leo toisí beag nó toisí ar rud mór atá furast b'fhéidir lorg a chur air? I mean tá tá gach páiste éagsúil chun fírinne a rá so I mean no eh, seo rud eh, i mbeadh mé I mean hesitant le rá sin mar tá tá gach páiste éagsúil tá I mean mo mhac féin bhí sé an-ghafa le déanamh rudaí móra ach mo iníon déanamh rudaí an-bheaga an-bheag you know I mean so you know, tagann siad ón, ón bhroinn céanna agus tá, tá an pearsanacht chomh éagsúil, so ní fhéadfainn a rá go bhfuil cruth amháin a, a, a, a n-aibíonn do gach duine. Um, ach má tá sampla agat le cur os comhair duine éigint agus rá déan iarracht é sin a dhéanamh ar, ar, ar do stíl fhéin, sin nuair a fheiceann tú an pearsantacht agus an, an, an, an plé in, ins an um, cruth. So seo rud eile atá mé chun déanamh, like, is ea aingeal na Nollag, kind of cosúil le duine a bheadh ag canadh lasmuigh den teach agat a thabhairt ar am na Nollag. So, like, dá mba rud é go ndéanann tú sin a chur os comhair páistí, dhéanfaidís míle dícheall lena leithéid a dhéanamh, ar a stíl fhéin. Ach tá roinnt rudaí is gá cloí leis. Nuair atá tú ag greamú dhá píosa cré le chéile, is gá a thaispeáint dóibh gur gá an dromchla a bhriseadh. So, like, em, nuair a chuireann tú dhá phíosa cré le chéile, níl tú ag iarraidh go mbeadh sé mar sin. Tá tú ag iarraidh go mbeadh an dromchla briste. So, gearrann, úsáideann tú forc nó scian chun an dromchla a bhriseadh. So, go, tá tú á nascadh mar seo. So, go, go ngreamaíonn sé i gceart le chéile. Ní mar seo, mar just titfidh sé de. Má thiteann sé ar a thaobh, tá sé, beidh sé caillte agat. So sin an rud ó thaobh greamú píosaí le chéile a mhíniú do do pháistí óga. Beidh, beidh, you know, Bhuel, beidh, ní bheidh b'fhéidir, siad sásta. b'fhéidir is rud é go bhfuil cúpla rud os do chomhair. B'fhéidir go dtabharfá sampla dúinn ar an dóigh a mbeitheása ag plé le, le cúpla rud go bhfeicfimid goidé, goidé mar a bhíonn tú ag plé leo, Chormac. Yeah, yeah.
Iontach. Déanfaidh mé an rud seo i dtosach, ok? So is pláta é. Tá mé á dhéanamh, tá mé ag déanamh é seo i dtosach mar tá sé mór agus tá sé so-fheicthe ó thaobh an scáileáin de ach d'fhéadfá rudaí i bhfad níos lú a dhéanamh agus d'oibreodh sé ar an stíl agus modh céanna. So an chéad rud a dhéanann tú, Néatacht. Is gá go mbeadh an áit agat glan, ok? So, tá mé chun an camera a chasadh síos mar seo, n'fheadar anois an ndóthain ansin. Sin deireadh leis agus tá deireadh an bord. So, ó thaobh spás a léiriú dom féin. Ok. Seo roinnt cré.

Tá sé tar éis a bheith suí i mála feadh tréimhse réasúnta fada, so tú ag iarraidh é a fháisceadh go beacht. Ní gá an iomarca ama a chaitheamh leis seo ach I mean creideann an-chuid daoine gurb é seo you know, an, an bealach chun do, do, do chorp a chur isteach sa ghníomh lena dhéanamh. Okay. So like therapy de shaghas, you know.
Agus b'fhéidir má tá páistí atá píosa maith níos óige nó níos lú ann go dtiocfadh leis an caomhnóir nó an tuismitheoir lámh chuidithe a thabhairt dó leis an rolláil má tá píosa millteanach mór créafóige i gceist.
Yeah, yeah. I mean tá mise ag déanamh rud éigin atá réasúnta mór sin an fáth go bhfuil píosa chomh mór agam. os mo chomhair. So gach uair, tá mé á bhrú síos, anois piocaim suas é agus casaim é thart timpeall. Mar muna ndéanann tú sin, greamóidh sé leis an bord agus beidh an obair seo ar fad curtha amú. So tá mé chun roinnt gleo a dhéanamh anois. So tá sé brúite síos agam go pointe. So amhail is go raibh pizza á dhéanamh agat. Tá tú ag iarraidh é a chaitheamh anuas. So tú ag bualadh an bord agus á tharraingt mar sin. An ndéanann sin ciall? Ní, yeah. Ok, anois faighim an roller. Mhm. So níl mé ag cur an iomarca brú air mar I mean tá go leor ama agat ní rás atá ar siúl agat.
Agus a Chormaic, an bhfuil do chuid lámhasa tirim agus tú ag plé leis an chré, an bhfuil sin tábhachtach? Em,
eh, yeah, ná bíodh an lámh, ná bíodh an iomarca uisce ar do lámh. Tá, em, súnn do chuid lámha an t-uisce as an chré, so níl tú ag iarraidh é a láimhseáil an iomarca. Sin pointe maith. Ceist iontach. Well done. Well done! Bhfuil aon aithne agat ar an ábhar tú féin? Em, píosa, ó bheith, bhuel, ag amharc ar, b'fhéidir, photadóirí ag plé leis ach ní mórán, mé féin anois, caithfidh mé a rá. Ach tá cuma go bhfuil sé iontach, mar a dúirt tú, an teiripe a bheith ag úsáid do chuid lámha agus a, fiú, ag rolláil ar an rud, tá cuma dheas, gur rud thar a bheith suaimhneach a bheadh ann. Ah yeah, I mean, deinim teilgean ar an roth freisin. I mean, dhein mé bliain thíos i Baile Mhic Andáin, sin Thomastown thíos i gCill Chainnigh, ag déanamh mo chuid scileanna a fheabhsú thar bliain iomlán. Is cúrsa iontach a bhí ann. Tá sé fós ar siúl ach tá deireadh ag teacht leis i mbliana. agus chaith tú bliain iomlán ag foghlaim conas stiúideo a chur le chéile, conas dul i dtaithí ar an chré, conas cré a dhéanamh, conas gléasanna a mheascadh tú fhéin, conas an tornóg a chur ar siúl, idir cinn leictreach, gas, adhmaid, you know, is cúrsa iontach a bhí ann. D'fhoghlaim mé i bhfad níos mó sa bhliain sin ná a rinne mé sna 8 bliain eile ó thaobh coláiste de. Anyway.
Agus goidé a mheall tusa chuig an chré mar you know do phríomhrud a thaitníonn leat a Chormaic. Toisc go bhfuil sé an-dheacair. Méid sin fadhbanna leis so tá mé chun teacht i dtír os cionn a leithéid níl mé chun é seo níl mé chun ligean don chré mé a bhriseadh.

Bhí mé ag labhairt le duine éigin le déanaí agus dúradar go maith le gnóanna móra potadóirí a roghnú mar fostaitheoirí mar tá an méid sin ócáid ina saol go dteipeann orthu ina chuid ábhar. Tuigim cad atá á rá agat ansin. Tá briseann siad seo i gcónaí so gach uile rud a dhéanann tú as cré brisfidh sé. In am éigint Uair éigint ina saol gach uile rud a dhéanann mise beidh sé le briseadh. So I mean rudaí mar sin. Ok, tá mé ag cailleadh an treoir anseo. Tá mé, tá an cré déanta, tá mé déanamh cinnte nach bhfuil sé greamaithe leis an bord, ok? Rud a bhféadfá dhéanamh, d'fhéadfá braitlín a chur faoi ach ná cuir páipéar faoi, ok? So nuair a bhrúnn tú an chré amach, tá an chré ag gabháil níos faide amach, á leathnú amach, agus toisc go bhfuil an páipéar fliuch, stracfaidh sé agus greamóidh sé leis an páipéar. So níl tú ag iarraidh an páipéar a bheith fite fuaite leis an chré agus é ag dul isteach sa tornóg. Déanann sin ciall? Ní sin ciall. So, goidé'n gléas atá agat ansin? Tá sé cosúil le rud a bhainfeadh, b'fhéidir, péint de na ballaí. Is é sin é.
Is breá liom Lidl. Tá mé ag na sraitheanna sin i lár an tsiopa. Is ceannaím an bruscar. Bhuel, an stuif atá acu. Is breá liom an stuif. Tá an iomarca rudaí ó Lidl agam. Ach sin ceann de na rudaí acu. Ach d'fhéadfá, faigheann tú a leithéid d'uirlis. Ins an pacáiste sin a raibh mé ag labhairt faoi níos luaithe, so feicfidh tú go bhfuil an uirlis sin, sin ceann atá níos críonna, agus tá b'fhéidir kidney, metal kidney air sin, so tá cinn de shórtanna éagsúla. Téann tú i dtaithí ar do chuid uirlisí féin, cinn a thaitníonn leat níos mó ná cinn eile. Ní gá go mbeadh seo foirfe, okay, mar tá tú chun an duilleog a bhrú isteach. So, feiceann tú go bhfuil píosa den, tá seo an-thiubh anseo, so níl tú ag iarraidh é a bhrú an bealach ar fad tríd an chré mar bheadh sé ró-leochaileach pé áit athá an chré an-thanaí agus brisfidh sé. So, just fág é agus. brú isteach é. Tá tú ag iarraidh na féitheanna seo a léiriú mar sin na rudaí atá mealltach ó thaobh breathnú air.
Rud chomh simplí ní shílfinn riamh duilleog ó chál nó cabáiste a úsáid go mbeadh an oiread ealaíne ag baint leis.
Is aoibhinn an dromchla é. Ní dhearna mé an taobh seo. Tá an taobh eile, tá toisc na féitheanna ag dul fríd níos, ó thaobh radharca de, níos saibhre. Mothaíonn sé go deas agus an boladh cabáiste sin ins an seomra agam anois.

Ag caint ansin ar you know is féidir leat uirlis úsáid, is féidir leat b'fhéidir an an bhfuil sé doiligh a mheas cá huair má tá b'fhéidir barraíocht brú ag teastáil ón chré b'fhéidir ó thaobh páistí go gcaithfeadh an duine fásta cuidiú a thabhairt daofa má tá you know rud éigint ar leith le déanamh.
Thar na blianta thug mé fé deara gur cuma leis na páistí cén crot athá air ar deireadh. Má thá réad acu ag críoch a cuid ama bíonn siad sásta. Like, is féidir cabhrú, like, nuair nach bhfuil siad ag breathnú is féidir rudaí a ghreamú agus é a dhéanamh níos láidre. Sin áit a mbeadh fadhb. Má thá siad ró-leochaileach titfidh siad as a chéile agus ní éireoidh leo dul an bealach ar fad go dtí an potadóir. So rudaí mar sin, you know, d'fhéadfá a dhéanamh níos láidre. So má thá seo ró thanaí, is féidir paiste a chur leis ar bun chun é a dhéanamh níos níos láidre. Tá mé chun scian, gnáthscian nó arís ins an art pack is féidir is féidir rud mar seo a úsáid chun é a dhéanamh. Tá scian ghnáth aige seo.
agus b'fhéidir do na páistí óga, seo an áit a dtiocfaidh an duine fásta isteach leis an chuid seo a dhéanamh ó thaobh sábháilteachta de? Well, yeah, I mean, páiste atá trí bliana d'aois, I'd say, mm-hmm. b'fhéidir, yeah, actually is fearr a leithéid a dhéanamh. So, tá tú ag iarraidh an imlíne a ghearradh. Mm-hmm. Is cad a chuid ama é seo? Is féidir, tá an úirlis ádhmaid in ann é seo a dhéanamh freisin ach ó thaobh ama de úsáidim an scian miotail. Tá mé ag iarraidh an bunchruth a léiriú so ní ciorcal iomlán, tá mé ag iarraidh an imlíne a leanacht.

Em, bhuel, tá mé chun rudaí eile a dhéanamh leis sin anois so tá sé fágtha amach agam. Ach, em, má thá tú cruinn rud éigint cuir isteach i liathróid é, eh, so go bhfanann sé, eh, chomh tais agus is féidir. Em, má thá sé ró-thirim aríst, I mean, just ag iarraidh an áit a choimeád glan so tá, chonaic, n'fheadar an bhfeiceann tú mé, tá mé just ag bailiú na, na ribí, na, na píosaí beaga á leataobh mar triomóidh sé sin suas agus aríst breathnóidh, greamóidh siad le rud éigin is ní, ní chuirfidh sé leis an dearcadh de. Yeah, so má thá aon chré fágtha nach bhfuil tú chun a úsáid, yeah, do mholfainn daoibh é a chur isteach i mála i gcónaí, coimeád é tais. So, anois, cuir do. rud isteach agus ba cheart go mbeadh sin an fhuaim athá mé ag iarraidh a chloisint. Tá sin iontach. Bhfuil sin sofheicthe ansin ó thaobh camera de. Ó tá, tá sé galánta, tá tú ábalta na línte agus na féitheanna beaga agus na sort na srutháin ar fád a bhaineann leis an duilleog a fheiceáil ansin. Tá, ag an staid seo is dóigh liom go mbreathnaíonn sé níos níos áille ná aon am eile. Eh, ach níl tú ag iarraidh é, like, breathnaíonn sin marbh. Breathnaíonn sé amhail is gur leac concrete athá ann. So tá tú ag iarraidh roinnt beocht a chur leis. So ag an staid seo tá tú ag iarraidh, bhuel tá gnaoi fioghusta le cinnte go dtagann sé aníos agus yeah grand. So tá mé chun just é a chasadh amhail is gur duilleog athá ann. So dá mba rud é go raibh tú ag iarraidh milseog a ithe de seo nach mbeadh an an uachtar reoite ag ag dul le sruth. Ag iarraidh teacht ar an pís agus tú á ithe.
So tógann tusa suas an imeall rud beag le go bhfanfaidh cineál rudaí taobh istigh den phláta. Sin é. Galánta.
So agus más féidir leat just bain aon aon rud a cheapann tú a mbeidh géar nuair a thagann sé as an tornóg bain de é. D'fhéadfá teacht ar ais chuige agus é tirim le spúinse agus uisce agus a leithéid a bhaint de. Bheannódh sé níos fearr dá mba rud é go ndéantaí é níos déanaí. Bhfuil aon rud eile atá tirim agam anseo féidir a léiriú? Níl. Ok. So yeah. Just go mbeidh beocht a chur leis. Nuair atá sé casta agus lúbtha mar seo just breathnaíonn sé níos réalaí. Tá sé píosa beag fliuch fós. Ach rudaí a d'fhéadfá a dhéanamh, d'fhéadfá. D'fhéadfá cré a chur faoi just chun é a choimeád in airde. Seo an bealach a ndéanaim ispíní, ok? Úsáid do lámh iomlán agus tú á dhéanamh. Ní díreach mar sin. Má dhéanann tú mar sin é, casann sé ubhchrutach, so beidh sé oval, ubhchrutach. Má dhéanann tú é an lámh iomlán a úsáid, beidh cruth ciorclach agat. Agus is cré sin, má chuireann tú sin faoi, triomóidh sé sa chruth sin. Cinnte. So sin an chéad phíosa. Tá ag an staid seo, is féidir na dathanna a chur air. So seo dath dearg. So beidh cabáiste dearg againn. Thug mé scuab isteach liom. Seo scuab anseo. There you go. Came out of the middle. Tusa a chur isteach i mias sula gcuireann tú ar an ar an phíosa cré. Em yeah tá sé níos é- níos éascaí agus cinn- uaireanta tar éis tamaill eh bíonn an bíonn an dath eh ag suí ag bun an an phota so bíonn ort é a thógáil amach agus é a mheascadh agus é em a dhéanamh cothrom mar tá tá tá na hocsaídí agus na na sé séard atá ins an rud sin i mBéarla glaoitear slip air ok em séard atá ann ná cré le dathanna cosúil le eh cro em cadmium agus cobalt agus dathanna éagsúla measctha isteach ann ach toisc go bhfuil meáchan éagsúil ag na na na heilimintí éagsúla sa mheascán. Titeann na cinn troma go bun agus na cinn éadroma fanann siad ag eitilt thart. So tá tú ag iarraidh é a thógáil amach is é a mheascadh. So do mheasc mé seo níos luaithe actually is ceist maith é just a léiriú na rudaí a gá dhéanamh. So nuair atá tú ag cur an dath air níl tú ag iarraidh é a scuabadh air tá tú ag iarraidh é like a dhéanamh mar seo. Go deas, go deas bog é a chuimilt air ar bhealach.
Hm. Mar má scuabann tú é air, déanfaidh sé an chré níos fliche agus caillfidh sé na mionsonraí atá tú tar éis a chur air ón duilleog. Tá cúpla bealach eile, d'fhéadfá é a dhoirteadh air agus é a dhoirteadh de arís, sin bealach níos tapúla. Ach le páistí beidh siad ag iarraidh é dhéanamh so beidh siad ag iarraidh é mheascadh. Ag cur, I mean, loiteofar é, you know, agus ná bí buartha, tá siad ag iarraidh rud éigin a fhoghlaim.
Agus sin rud faoi chúrsaí ealaíne agus go háirithe ealaín le, le páistí óga, má bhriseann rud inteacht, má theipeann ar rud inteacht, is féidir i gcónaí píosa úr a thoiseacht arís, ní deireadh an domhain é agus foghlaim atá insan rud ar fad. Ah yeah. Tá sé leis an chéad iarracht ach yeah no le gach le cleachtadh tagann máistreacht. Yeah beidh na páistí lán sásta go hiondúil tosú arís. Beidh ócáidí ann nuair nach mbeidh páistí sásta. Sea, ar fad feicthe agam. Mhm. So arís, tá mé tar éis dabbing an focal Béarla air ach just é seo just á á chur air go. Mhm.
Tá tá tá tú iontach éadrom le do lámh ansin, níl tú á bhrú isteach go go trom ar bhealach ar bith. Yeah, níl mé ag brú na na na spící seo isteach, tá mé á á á bhrú mar seo, maith, más léir é sin. So aon áit a fheicim go bhfuil aon do an Now, rudaí teicniúla mar sin. Right, sin an chéad phíosa. Agus em toisc go bhfuil an méid sin uisce measctha leis seo faoi láthair nuair a thriomaíonn sé amach suífidh sé isteach insan an em crot ceart. Ok. Deineadh sin ar phíosa adhmaid agus ansan cuireadh i leataobh é. Ach sin, nuair atá tú ag iompar aon rud agus tú ag dul go dtí an potadóir nó pé áit, mholfainn daoibh é a bhogadh agus é fós ruainnín beag tais. Tá sé in ann an chimilt nó na preabanna bóthair a thógáil níos. gan é a bhriseadh. Má thá sé lán tirim tá sé an-leochaileach. Brisfidh sé go héasca má bhuaileann tú i gcoinne aon rud.
Tá fáil ar an dara cuid den fhíseán seo mar aon le comhairle agus le acmhainní tacaíochta eile ar shuíomh Teanga Tí